onye kpuru isi agaghị anwa anwa gawa idu onye kpuru isi ọ nwaa nya anwa ha abụọ ga-eju n'olulu maka na ọ bụ n'obodo ndị isi ka onye otu anya na-abụ eze ntị adịkwa ọ bụrụ na ị chọ ịlụ nwaanyị maọbụ n'iru onye gị ịlụ di gbaa mbọ hie asaa n'anya ka ị mara agwa onye ahụ ka ị nwee ike lụta ezigbo mmadụ i kpekwa ekpere ofụma mana dịka ị na-ekpe nya bụ ekpere emechikọkwala anya gị abụọ gheme otu oghe ka i wee nwee ike mara agwa onye ahụ ị na-achọ ịlụ mara ma ọ bụkwa ihe ị ga-emenwu nke a bụkwa na love is blind ọ kwa mgbe gị na ya bi otu afọ ka ị ga-ama na love adịba blind maka a na-asị love is blind ọtụtụ ndị mmadụ gaa buru ihe ha gara aga emenwu ha banyezie na di ma ọ bụ ha lụzie nwunye ha atọzie atọ mana i tinyere agwa ya anya mara na ị ga-emenwu ihe dị n'ime ya egide m isi menwezie mana ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị ga-emenwu i jiri oge chọnwa ewu ojii mgbe oge ka dị onye ọbụla ị lụrụ nwere ihe ọ ga-eme na ndụ gị onye ị lụrụ ga-egosi ma ị ga-ebi ogologo ndụ ma ị ga-agbabiri nwụọ onye ị lụkwara ga-egosi ma ị ga-akpata ego ma ị ga-enwe aka nkụchasị ahụla m ụfọdụ ndị mmadụ kpatara ego o ru ka ha lụrụ nwaanyị ego ha agwụ ahụ m ụfọdụ ndị na-akpataghị ego o ru ka ha lụrụ nwaanyị ego ha abawanye o si n'aka onye ị lụrụ ahụkwara m ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ka ha meta onye ọ bụla na ha mma mana kama ị ga-emeta onye ahụ mma kama i tinye ndụ gị maka na o nweghị ihe i mere ụwa meta ụwa mma mana kama ị ga-anọ ka i meta ụwa nọkwara onwe gị ha sị na ị bụ onye ụjọ zama onye ụjọ ma ndụ gị fọrọ gị Edelin gara chọrọ ụlọ ebe ọzọ maka na ebe o bi na-ehi mmiri ọ gwagidere landlord dozieri ebe ahụ mana onye nwe ụlọ a na-akpakwa ya akpakwa o wee pụọ ebe ọzọ gaa chọrọ ụlọ ka ọ chọtara ụlọ kpọrọ onye keke na-abịa n'ụlọ ya nke ochie ọ bịa bukọrọ ngwongwo ya niile onye keke were bịa dọnye ike wee bume ngwongwo ya niile bukpọọ o wee fọọ naanị otu plastic chair plastic chair ahụ enweghịzi ebe ọzọ ọ ga-aba na keke Edelin ewee hapụzie plastic chair ahụ wee gwa ndị nọ ebe ahụ ha were mee mgbe o kwuru ha buruma oche ahụ nne afam nọ ebe ahụ nne chisom nọ ebe ahụ ka e mesịrị nne afam eburu oche ahụ bukpuo ime ụlọ nne chisom emechaa gawa ka o buru oche ahụ ọ bụrụ na oche ahụ adịzie ya ọ gbara jụọ nne afam nne afam asị na ọ nyanwa buru ya nne chisom asị nne afam bute nya bụ oche nne afam asị na nya agaghị anwa ya anwa etu a ka okwu si wee daa n'etiti ha abụọ ọgụ ewee tasuru ha abụọ amalite lụnwa ọgụ ndị tara ibe ha arụ ndị gara ibe ha mbọ akwa ha yi ha zịrị ya zizeta azịa mgbe ihe ndị a na-eme di ha anọghị n'ụlọ di ha agasịa n'ọrụ a maghị ka ozi si wee ziru nna Afam tupu nna Afam ana-agbara alọta nna Chisom awụchiela maka na nwunye ya kpọrọ ya n'ekwentị nne Chisom egosi di ya arụ a tara ya nne Afam egosi di ya mbọ a gara ya na efe a dọrọ ziazia a jụọ gịnị na-ese a sị oche ụmụ nwoke abụọ ebido zọnwa oche azọnwa ọ na-ada bupụta oche ahụ nke a sị maka gịnị etu a ka ọgụ si wee malite n'etiti ụmụ nwoke abụọ na nna chisom agbapụ sere bottle ebe a pakịrị bottle n'isi nna afam akoi bottle agbawa n'isi nna afam o wee were eze bottle na-egwu ya n'ahụ ọbara na-eme nyịm nna afam agbapụ nke ya sere bottle nke ya pịawa ya n'ala ọbara si n'isi nna afam eju ya ihu ọ na-ekucha ọbara ka ebe a na-ekucha heat nna chisom gba ahụ efere e were na bottle maricha nya ahụ niile ọ dịka ebe e ji ọbara ghụọ ahụ otu neighbour ha bụ nwoke

ihe a ka a na-azọ nna Chisom wee sere aka n'ike wee wenye nna Afam bọtụ n'olu ọbara akazie nkụ ọ daa ghe nwaanyị oge ume ya akwụsị ọ bụrụ ọnwụ ike nna Chisom na onwe ya ajụ ejula ya anya ọchịchị na-agba ya n'anya o mee ka ọ na-aga ọ daa o mee ka ọ na-aga ọ daa tupu a na-apụ achọta keke ka e buru ya gawa ụlọ ọgwụ n'ụzọ ka ọ nọ kubie etu a ka dimkpa abụọ si nwụ n'otu kọmpaụnd ka o si ka njọ bụ na ndị nwunye ha enwe ihe ha na-arụ ọ bụ di ha bụ na ha na-eri nri nne Chisom ji otu nwa nne Afam ji ụmụ abụọ ọ tọrọ onye na onye wee bụrụ otu a ka ndị oriakụ ha abụọ si wee too ofe nwa nkịta ji were akwa agba ka e mesịrị landlord achụpụ ha n'ụlọ ha amazi ebe ha kwajere o wee bụrụ ije ụwa gee m ntị nwanne ịbata n'ihu ọgụ bere ebere maka o ji ọsọ agbakuru ọgụ ama na ọgụ bụ ọnwụ oche ahụ ndị a na-azọ agbajisiri ebe ahụ ha abụọ pịarisiri ya n'ahụ ibe ha ọsa nwe akwụ uze nwe akwụ ha aga n'obi onye ọzọ gbuo onwe ha nọrọ ala mara ihe na-ese okwu aga na-ejiri ọsọ agbanye n'ihu ọgụ ka ị hapụ igbo ka isi welie aka maka nwoke nwaanyị na-afụrụ ọja ma ọ manye n'ọkụ ndị mmụọ fụfọrọ o jiri ụkwụ waa ogige ndị mmụọ ntị adịkwa ya gazie